nya zelu nke onye na-eme dịkwanụ mma nya gaziri ya na nke taa onye ị nọ na-anụ onu ya bụ nwaada Chidimma Modesta Ezeneche nke eji Adaigbo zuru oke wee mara ngwa geenụ ntị o nwere ọmalịcha akụkọ m chọrọ ịkọọrụ unu mana tupu m agaba n'iru achọrọ m iwepụta obere oge ka anyị kene ndị otu Fada Peter Charity Group n'inyere m ohere a iji wee kọwapụta ofu omenala ma ọ bụ ejije eji mara ndị Igbo ngwa gbaa kpọmkwem ebe a ka ị na-amụta na-etinye na nke ị mara isiokwu m ji wee bịa taata bụ maka emume uhie ji ọkụ ihe mere ji ji bụrụ eze nri n'ala Igbo a bịa na nkwenye ihe omimi ndị Igbo Igbo kwenyere na ji bụ nri kachasị maka na Igbo sị na ji bụ nri mmụọ nke chi okike na-eri igbo kwenyere na chi bụ ji eke bụ ede na chi chutere iyi okike eke kpata nkụ okike ha wee gbakọ aka wee kee ji rie ji ọ tọọ ha ụtọ ha wee sị he nke a atọka ka anyị kee ihe ọzọ yiri ya ha wee kee ede ha naabọ wee bụrụ ji na ede dịka esi akpọ ha n'ime mmụọ chi na eke ihe a wee bụrụ akụkọ mere n'obodo idu n'ọba ngwa gbaa kpọmkwem ebe a ka m kọọrụ gị n'uju ihe m matara gbasara emume uhie ji ọkụ na mbụ gịnị bụ emume uhie ji ọkụ ọ bụ emume a na-eme iji wee kene chi okike kere ụwa dum na ihe niile dị n'ime ya chi kere ji ma kee mụ na gị na-eri ya bụ ji kedu ka esi eme emume uhie ji ọkụ anụnwa ọ na-ebido n'ọnwa nke asatọ nke arọ wee ganye n'ọnwa nke iri nke arọ ya o nwere ndị na-eme ya n'ọnwa nke asatọ nwee ndị na-eme n'ọnwa nke itenaanị nwee ndị na-eme n'ọnwa nke iri dịka nkwenye ọdịbendị si wee dị maka unu ma na igbo na-asụ n'onu n'onu mana a kwaa ụkwara ọ bụrụ ofu dịka iji wee maa atụ nnewi na-eme afịa ọlụ ha na-ebido n'ọnwa nke asatọ wee na-eme afịa ọlụ ha ya bụ ọnwa ọgọst ọ bụ emume ha na-eme iji wee kene chi okike wee mere wee ganye n'emume ịwa ji nnobi na-emekwa ashịa ọlụ ọkịja na-eme arọmmụọ ha niile tinyekọta ọnụ bụ emume a na-eme iji wee kene chi okike emume a na-eme iji wee sachapụ oge ụgani wee nabata oge owuwe ihe ubi maka na ị mara oge ji ji apụta ka nri ji agbakasa onye ọbụla a na-eri bido n'ọnwa m gwa gị ọnwa nke asatọ ọnwa nke itenaanị na ọnwa nke iri ihe a na-akpọ ya bụ ọnwa arọmchi maọbụ ọnwa arọmmụọ ya ọnwa eji ekene chi okike chi mere ka nni wee gbaa kedu ka esi eme emume iri ji ọka anọ ngwa gee ntị ka m were be nna m bụ ọkịja wee maa atụ ada ọkịja ka m anyị na-eri ji n'ọnwa nke itenaanị mbọsị eke ka anyị na-eri ji maka na anyị na-azụ afịa nkwọ ọ bụ na anyị zụsị afịa nkwọ chi efo bụ eke akara iri ji anyị erie ji kedu ka esi eme ya tupu ụbọchị eke ruo ụbọchị nkwọ anwa n'abalị ya anyị kwenyere na anyị na-akpabi ụganị ọnụ ka akpachapụ ya bụ ụganị ọnụ ka uche ya dị ya ụma ya bụ ụganị ụganị bụ oge agụụ ka e ga-esi akpabi ụganị ọnụ anụwa ọ na-eme n'abalị anwa anyị esi osikapa azụ ka e na-eji esi osikapa anaghị etinye ya anụ anyị na-agba mbọ fụ na ya bụ nri gwụrụ n'abalị ahụ a na-erikọ ya ọnụ n'afọ ojuju iji wee na-atụ anya na echi na nri ga-agba erisie ya asacha nwere nke na-afọ afọ emesịa anyị ebupụta ikwe na ilo n'abalị maka na anyị kwenyere na mmiri ga-ezoriri n'abalị ọbụla echi ya ga-abụ eke mmiri na-ezo ọ ka na-eme ruo tata maka na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri ebupụta ikwe ahụ na nkwenye anyị anyị si na mmiri anwa na-ezo na-abịa ịmachapụ ụganị ka enyelukwa aka wee machapụ ikwe niile eji wee sụkọnọta akpụ na arọ niile ji na-adịrọ mmiri anwa machapụsịa ya chi fo okenye nọ n'ụlọ bụ nwoke ogo na ọ bụrụ onye nwa tọnalịsị nwaanyị n'ebe a iwu bụ na ọrụ nwoke ka ọ bụ ọ ga-apụta wele ọjị kpekuo chi okike kenee chi okike tụọ mmanya tụọ nzu kenesịa gọọ ọfọ gonyesịa n'isi ndị enyi ikwu na ibe ụmụ ya na ndị niile ma ndị ọbịa ga-abịanụ ihe eji atụ nzu n'ala Igbo bụ ị na-abịa aka m dị ọcha dị aka gị ọcha na-abịa ịtụ nzu abụhọkwa ajọ ihe n'ala Igbo hmm? nke ahụ adịbago ọ bụ na emesịa ihe ndị a ọ ga-egbu ọkụkọ o gbuo ọkụkọ ahụ desa ụmụazị emerụ gị na-emecha ọkụkọ maka na abịa na ezinụlọ enwere ọlụ dịịlụ ụmụazị nwee ọlụ dịịlụ okenye nwee ọlụ dịịlụ nne nwee ọlụ dịịlụ nna ụmụazị na-emecha ọkụkọ dimkpa igbo wee baa n'ubi ya maka na na mgbe gboo ihe eji ama dimkpa ihe eji ama na onye a ga-enyeju nwaanyị afọ bụ ka ọba ji ya ha ka ji ọ na-egwupụta n'ubi ya ha o jee n'ubi ji ya o gwupụta ji o gwupụtasie ji o wepụta ndị a ga-asụ asụ n'oge mgbede wepụta ndị a ga-arụ n'ọkụ n'ụtụtụ afụ o nwee ji gbara agba edebe ya kenye ya n'ọba maka na ji gbara agba na-adị n'iru ọba aweta ji hụsịa anya akpachasịa ya nne nwanyị nwanyị nwe ezinụlọ ga-esikọnata ihe eji eli ya bụ ji nakwa ihe eji esi ya mmanụ ụtazị nchụanwụ ụkpaka n'ọnụ ya ọ bụ na ụkpaka ga-adị ya ose na nnu ewee chọọ ya mma wee were ya wee na-eri ji ji wee ghee anyị na-agụzi ụmụ nnụnụ ji m eghego ụnụ bịa na ụnụ rie nke ahụ aga wee banyezi n'oge mgbede ewee bachasịanụ jinụ nke ọma nke ọma bee ya kịrịkịrịkịrị ka ọ ya dị wee yee ọsịsọ emesịa ya ehotu ya wee depịa ya dimkpa bịa na-asụ ji ana m asụkwa ji abụ m dimkpa mana ana m asụ ji ana m edepi edepi o nwere ụzọ ofe naabọ anyị na-eji ọ bụ na ihe ejiri ofe nsara anyị ejiri ofe egwusi ọ ga-abụrịrị anụ ọkụkọ mm, ọkụkọ ahụ anyị ji kpee ekpere n'ụtụtụ eweli ya o nwezikwa ọzọ dị maka ndị aka dị egbuo ya tinye ya n'ofe isighị ofe nsara isie ofe egwusi ọ nwekwara ihe ọzọ anyị na-eme n'erim ji ihe a na-akpọ ya bụ agbaratị ma ọ bụ na ị ka nwere egwusi egwusi ka a na-eji eme ya ọ bụ na emechaa ya na azachaa mkpocha wee gazie n'ama egwuregwu ebe a ga-apịapụta mmọnwụ dị iche iche akụba eche enyi adamma mmọnwụ eze ebine na mmọnwụ dị iche iche dịka ọdịbendị na omenala ndị si wee dị ee na nchịkọta o nwere ihe m chọrọ ịkọrọ ụnụ dịka ji si wee bụrụ eze nri ji nwere nsọ dị iche iche nke mbụ nwaanyị anaghị akpọ oku erim ji n'ala Igbo mba anaghị azọ ji ụkwụ ọzọkwa ihe sọ gị zube ohi n'ụwa biko izu ohi adịghị mma na nchịkọta mana izu ohi ji bụ arụ ka arụ arụ kwọ nwa obodo na-eji ya amachibido mmadụ maọbụ chịpụ mmadụ n'obodo ndị be anyị ọ ga-amasị m ịkọrọ m akapa ee eh? maka na dịka a na-akọ akụkọ erim ji ọ dịka a ya-asị na ụtala ji dị ebe ofe nsala dị ebe a ee eh, mana ka m chịkọta mbọsị ọzọ anyị bara ubi ka anyị kpaa ya nkụ hmm? maka na akọba ebighị ebi ị ma na ntị ga-echi ndị mmụọ ngwa ka ọ dị